ɲɛma n'an ye ɲɛma ta k'a lajɛ ɲɛma ye yiri ye a bɛ sɔrɔ sodaw la a bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ ɲɛma ye kalite fila ye mɛ bi an bɛna kuma ɲɛma kalite min kan o ye ɲɛma cɛman de ye ɲɛma cɛ bɛ ɲɛma muso bɛ yen ɲɛma cɛman ko camanba de bɛ ɲɛma na ɲɛma yɛrɛ a ka teli bana furakɛ de fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a bɛ garijɛgɛ caman fana di mɔgɔ ma ɲɛma bɔn a den bɛ dun mɔgɔw fɛ mɛ kɔnɔ t'a dun waraw t'a dun baganw t'a den dun n'i y'a ta k'a lajɛ sisan ɲama cɛman i bɛ se k'a kɛ cogo di pour que ka garijɛgɛ sɔrɔ n'i bɛ ka garijɛgɛ ɲini ɲama cɛman na i bɛ ɲama bulu de ɲini a cɛman bulu ɲini kuru wolonfila k'a ladɔn fana ɲini kuru wolonfila i bɛ hamina d'a kan garijɛgɛ gɛlɛya min b'i kan n'a banni tɔgɔ ye ni eh, sababu ɲuman sɔrɔli tɔgɔ i ka mɔgɔya la i bɛ fura in ta i b'a don daga kɔnɔ i b'a tobi i b'i ko a la koko wolonfila n'i tilara a la yɔrɔ yɔrɔ mana jɛ i b'a ɲaga bila yen masa aramani b'i sɔn garijɛgɛ la a b'i sɔn daraja la a b'i sɔn sɔrɔ la o ye ɲɛma garijɛgɛ ɲini yɔrɔ dɔ ye ni siri bonyɛn'i kan ɲɛma cɛman i b'a da cibali de ɲini i b'a fɔ a nugukun ni bulu bɔtɔ la i b'a ye bulu ninnu nɔrɔlen don ɲɔgɔn na an b'a fɔ ko ɲɛma da cibali i bɛ ɲɛma cɛnin da cibali de ɲini kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ n'i y'a ɲini sisan i bɛ hamina d'a kan n'i ka kow dayɛlɛli tɔgɔ ye ni sɔrɔ kɛli tɔgɔ ye ni nimisiwasa sɔrɔli tɔgɔ ye ni siri tigɛli tɔgɔ ye ka b'i ka kow sira kan i b'a don daga kɔnɔ i b'a tobi i b'i ko a la n'i ye cɛ ye koko saba n'i ye muso ye koko naani arasimo i man'o kɛ ka i to ka demarisi o demarisi daminɛ i kun kɔlila ko o ko la min bɛ san yirikaw bɔ masa aramani bɛ dayɛlɛli k'i ye a kow la a bɛ se ka kɛ wusulan fɛnɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ni minnu bɛ garijɛgɛ ɲini a la tuguni ka sɔrɔ wɛrɛw ɲini a la tuguni wusulanko ta nasira la i bɛ ɲamacɛnin da cibali in fana ɲini tuguni mɛ o la hakɛ ko t'o la kuwa i b'a caya k'a susu k'a yɛrɛkɛ tile kɔrɔ ani barakanti k'a yɛrɛkɛ tile kɔrɔ wula fɛ n'a jara sisan i bɛ sɔrɔ ka di dɔ k'a la ka parifɛn kalite damadɔ ɲini ka k'a la saba ou bien wolonwula ka sɔrɔ ka to ka dɔɔni dɔɔni kɛ tasuma na k'i tɛgɛ wusu a kunna sɔgɔma ani su fɛ a mana kɛ k'i to diɲɛlatigɛ baara o baara la surtout ni minnu bɛ feere la yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ u bɛ da a la k'a fɔ k'u ye fɛn dɔ k'u bɛ fɛn dɔ kan a wagati kɔnɔ jama tɛ jɔ sɔrɔ tɛ jɔ garijɛgɛ tɛ jɔ ɲɛma b'o kɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen ɲɛ bɛ ɲɛma fu la ka ɲama fu bɔ sisan ka to k'a tobi ou bien k'a daji ka to k'a min ni a y'a sɔrɔ furudimi b'i la kɔnɔna jeli kɔnɔna bana i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn ni tɔɔrɔ kɔni b'i kan kɔnɔna bana na dɔrɔn ɲama fu b'a traiter ka bɔ mɔgɔninfin na pewu ni o tɛmɛna ka bɔ yen ee minnu bɛ yen ni furudimi ni ee koko juguman b'u la u bɛ se ka ɲɛma lili ɲini ka ɲɛma fu bɔ ɲama den fɛnɛ min jara a kɛnɛ dɔ in ko tɛ n'a jara sisan u b'o fɛnɛ ɲini dɔw b'a fara ɲɔgɔn k'u ko k'u jɛ sisan k'a tobi k'a mɔ n'a y'u jɛ u b'a ji siyɛn u ka to k'a min siɲɛ saba tile kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i tɛ se ka dumuni fɛn o fɛn kɛ k'a sababu kɛ koko ou bien furudimi ye i tɛ kunɲɔgɔn sɔrɔ a kan i b'olu dumuni dunni daminɛ ɲama b'o fɛnɛ kɛ bon a den baara cogo dɔ fɛnɛ bɛ yen furudimi ni koko kama o ye a den sisan n'a jara u b'a kari sisan k'a susu k'a mugu bɔ k'a tɛntɛn ni lilɔn tame ye i mana o tɛntɛn kana foyi wɛrɛ k'a la tuguni a tɛntɛn ni lilɔn tame i ka to k'a mugan ou bien ka to k'a kɛ seri la k'a min a ka jugu furudimi ma kojugu kojugu i tɛ kunɲɔgɔn kelen sɔrɔ a kan n'a t'a nɔ ye furudimi ko la ɲama a den b'o kɛ bon mɔgɔ min b'a la fɛnɛ a ka di ye wagati bɛɛ dɔ ka fara i ka sɔrɔ kan dɔ ka fara garijɛgɛ kan dɔ ka fara daraja kan mɔgɔw k'i kanu i ka pilasi ɲɛnamaw fɛnɛ sɔrɔ ɲama ladɔn fɛnɛ b'o kɛ i bɛ ɲama ladɔn ɲini i b'a kari alamisa juma ou bien ntɛnɛn n'i y'a kari nin tile saba kɔnɔna na sɔgɔmada fɛ i bɛ n'a susu sisan k'a mugu k'a kɛ tile kelen ja ye k'a yɛrɛkɛ tile kɔrɔ n'a jara wula fɛ i bɛ segin k'a susu tuguni k'a mugu bɔ k'a tɛntɛn ka ɲɛ i bɛ to k'a kɛ ji la k'i ko a la ka to k'a kɛ ji la k'i ko a la ka i bɛ dunya ka waati kɔni t'o la o kɔni i bɛ dunw de ka waati bɛɛ o san bɛ yɛlɛma yɔrɔ o b'a sɔrɔ e tun bɛ cogo kɔrɔ min na masa aramani y'i bɔ ten caman b'a fara i ka ko kan i ka ko a dabaliban bɛ mɔgɔw sɔrɔ i bɛna sɔrɔ minnu kɛ i bɛna garijɛgɛ minnu sɔrɔ i bɛna sababu ɲuman min sɔrɔ ɲama ladɔn bɛ o fɛnɛ kɛ n'i ye ɲama ta k'a lajɛ fɛnɛ ɲama den fɛnɛ bɛ kɛ wusulan ye ɲama den wusulan n'i y'a ta k'a lajɛ sisan i bɛ ɲama den min ma ja fɔlɔ n'a kɛnɛ don mhm. i b'a ta i bɛ masa solomani tan ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ ci den kelen in bɛɛ kan ni muru ni muru nun ye quoi mhm. i bɛ muru nun ye k'a sɔgɔ sɔgɔ ka masa solomani dilan dilan k'a bɛɛ kan mhm. tan ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ ɲama den kelen o kelen i b'o kɛ fɔ den tan ni wɔɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka n'a to duguma sisan ka duwawu k'a kan ni masakɛw kɛlen tɔgɔ ye ka i sɛgɛrɛ par exemple minnu bɛ dɔnni baara la mais ni minnu fɛnɛ bɛ jago la olu fɛnɛ bɛ se k'a kɛ ni masakɛw ni bolofɛntigiw ni faamaw ni laadiriw kɛli tɔgɔ k'i sɛgɛrɛ k'i kanu ka nafolo ta k'a d'i ma i b'o duwawu d'a kan n'i tilara i bɛ barikanti k'a la k'a foroki sisan k'a yɛrɛkɛ tile kɔrɔ n'a jara wula fɛ i bɛ segin k'a susu dɔɔnin ka di k'a la ka parfɛn suguya saba ou bien suguya wolonfila k'a la donc ka to k'a wusu sɔgɔma ani su fɛ i bɛ kalo saba sɔrɔ ka yɔrɔ yɔrɔ yɛlɛma bɛ don i ka ko la i mana di jagokɛla fɛn o fɛn ma vraiment a bɛɛ bɛ n'i fo o de ye dakuruma fila ye k'a fɔ ɲama kan an balimaw ye an karamɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ lamɛnni na n'u bɛ min dɔn ɲama kan ni Sawu Badara Ali u bɛ se ka don k'an bilasira
ni maa min y'a kɛ Ala ka barika don a la